siga t'a la an ka foli bɛ se an lajɛbaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan ani lamɛnbaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a yir'u la k'a fɔ nin y'u ka fayida kɛnɛ ye an sigilen a kan an n'an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juma o juma ka se ka fayida di diɲɛmaa ma mali minnu bɛ jamana kɔfɛ an ka foli belebeleba bɛ d'u ma minnu bɛ mali kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi an n'an karamɔgɔ dirisa bɛ ɲɔgɔn fɛ an t'a bila dakirila la karamɔgɔ dirisa salamu aleykum wa aleykum salamu wa rahmatulahi taala wa barakatuhu

an b'an lajɛbaw fo an b'an kanubaw fo a dɔ b'i lamɛn k'i lajɛ o b'i kanu mɔgɔ dɔ b'i kanu a b'i lamɛn n'a b'i kanu ka sɔrɔ a b'i lajɛ fɛnɛ donc an b'u bɛɛ fo ka daminɛ mali kɔnɔ yan ka taa fo mali kɔfɛ an b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka tɔndenw fo an b'an ka gurupu ladenw fo kɛnɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ an ka gurupu ladenw fo

o de ye garisɛgɛ garisɛgɛ fayida jumɛn b'i bolo bi k'a di tungarankew ma a ka jan mali minnu bɛ mali n'a nɔfɛ dugu la adama an b'i fo la an b'i barika da o la kosɛbɛ kosɛbɛ i ka ɲininkali diyara n ye adama komi i y'a fɔ cogo min na o de don an dɔnna ni fayida de ye bamananw tɛ mɔgɔ dɔnna ni tumu kelen min n'i y'a dege o bɛ kɛ i bɛ kɛ banbagala fɛ an dɔnna ni fayida in de wa ni ala sɔnn'a ma fayida ko a tɛna kɛ mɔgɔ negela ye inshallah an seko ye fɛn fɛn ye fayida la n'ala ma an dɛsɛ kɔni a ka d'an ye k'o kɛ Eh, adama waati bɛɛ mɔgɔw bɛ sigi k'an kɔnɔ jumadonya n'a nacogo la mm-hmm. ni an ma dɛsɛ a ka d'an ye kɔni an k'u bɔ ɲɛnafin na jumadonya fɛ adama n'i ko fayida mm-hmm. garisigɛ kan mm-hmm. fɛn min yɛrɛ bɛ garisigɛ lasumaya dɔɔnin an bɛ damadɔɔni fɔ o kan ka tɛmɛ kuma na teliya kan adama mɔgɔ mɔgɔ k'e de baarada ye i bɛ sɔnin tigɛ n'i ɲin ye i b'a ye e garisigɛ bɛ se ka sumaya ka sɔnin tigɛ ni ɲin ye sɔnin tigɛ ni ɲin ye o bɛ garisigɛ sumaya se mɔgɔ ma a bɛ garisigɛ sumaya se mɔgɔ ma awɔ o kɔfɛ adama mɔgɔ min bɛ yen fana ko e ye o ye awɔ e mɔgɔ min bɛ- mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ye o ye a ye o ye a bɛ bɔ fitiri da fɛ fitiri waati ale t'a sɔrɔ kuma si Mhm. donc o garisigɛ fɔ a kɔ de ala o garisigɛ fɔ a kɔ Mhm. adama o ti ko ɲuman ye mɔgɔ la awɔ mɔgɔ mɔgɔ baarada y'o ye adama e n'i garisigɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye kuma si o kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen fana i b'a sɔrɔ ale tɛ bɔ fitiri fɛ ale tɛ bɔ fitiri fɛ mɛ kuma caman a ka ca la tile tile bɔ k'ale dalen to tile bɛ bɔ maa min dalen la tile bɔ mɔgɔ min dalen la n m'a fɔ mɔgɔ min sira a ɲɛ na ka baara kɛ sɔgɔma de a y'i da n m'o fɔ mɔgɔ min bɛ yen k'i da debi sufɛ sunɔgɔ la dɔw taa fo tile bɔra fo neuf heures dix heures mɔgɔ min baarada bɛ yen o garisigɛ tɛ se ka sabati mɛ fitiri dafɛ sunɔgɔ de ka d'a ye a bɛ mɔgɔ dawula ban pewu ala ala a bɛ mɔgɔ dawula ban pewu a bɛ lagosi se adamaden ma a bɛ lagosi se adamaden ma au même temps adama fana mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ mɛ a furumuso i b'a sɔrɔ u bɛ daga sigi fitiri fɛ fitiri da waati fitiri waati mana su fɛ mɔgɔ muso muso ka daga sigi kuma ye awɔ adama bada e mago bɛ sɔrɔ min na e cɛ mago i cɛ n'a sɔrɔ a bɛ san hali n'a sɔrɔ a bɛ san etazi de sanfɛ a bɛ jigin don dɔ allah donc adama o ye fɛn damadɔ ye an bɛ min fɔ yanni don dɔ an bɛna baro fana kɛ nin kan. n'ala sɔnna kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ mago b'i gɛrisigɛ la ra bisimilahi rahman rahim kɛmɛ saba tan kɛmɛ saba tan ani saba adama i b'a sɛbɛn o la n'i tɛ se k'a sɛbɛn komi tunkaranke bɛɛ tɛ sɛbɛnni kɛ n'i tɛ se k'a sɛbɛn kɔlɔsi ta i k'a wurudi n'i y'a wurudi a fiyɛ ji la i k'a kɛ i ka nɔnɔ kɛnɛ ɲini nɔnɔ kɛnɛ kɔni b'o fan bɛɛ fɛ n'i ye nɔnɔ kɛnɛ ɲini adama i bɛna nɔnɔ kɛnɛ sigi i ba fɛ ka si

parce que adamadenw ni fɛn fana an bɛ gɛrɛsɛgɛ ko de la gɛrɛsɛgɛ tɔ la diɲɛ salatu dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko jawaratul kɛmali jawaratul kɛmali aa jawaratul kɛmali adama tɔgɔ don sɔli don sɔli min ni shɛ ahamad tijani ni ale ka sɔli don radiyalahu anhu sɔli min ni o tijaniya sɔliba ye sɔli min kira ye mankutu caman fɔ sɔli in kan sɔli min ni i y'a ci hali kaburu kɔnɔ k'i ka su d'a kan hali n'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ kafiri don a tɛ jeni

ale ye fɛn ye mhm. mɔgɔ min bɛ ni dununya kan ka sɔrɔ i ti i ti mɔgɔ jɛlen mhm. a bɛ se k'i kunkolo tiɲɛ a bɛ kɛ fatɔ ye sɔli nɔrɔma de don alahu akubar sɔli mun don sɔli nɔrɔma de don mhm. donc adama jawaratul kamali i b'a sɛbɛn siɲɛ naani n'i y'a sɛbɛn siɲɛ naani adama mɔgɔw ka nin kɛ u bɛna min ye a la i b'a fɔ n ye k'a sɛbɛn siɲɛ naani dɔrɔn n'i y'a sɛbɛn siɲɛ naani i b'i jilaja i bɛ ntomi mɔ de kɛ a la ntomi ntomi awɔ ntomi den mɔlen a mɔlen den fa la awɔ dɔw b'a kɛ ntomi den kɔrɔ ye i b'o kɛ a la awɔ k'a ji kɛ bidɔn kɔnɔ k'a sigi don o don i bɛ dɔɔni dɔɔni min a la dɔrɔn a banna sɔgɔma sɔgɔma i hamina fɔ dɔrɔn ka bɔ ne bolo a bɛ kɛ komi na kɛ min ye i bɛna fɔ Disa nin dɔ ka sɔrɔ so kɔnɔ bi n'a bɛ sa dɛ. Adama ni mɔgɔ min ye nin kɛ. Awɔ. I b'a la jɔyɔrɔ in na kosɛbɛ. N n'ala sɔnna. Ɔ mɛ ale fɔ cogo la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu t'a dɔn. Ɔ ni olu ko u mago b'a la a bɛ sɔrɔ cogo di f'an k'o fana fara a kan ka sɔrɔ. I n'a fɔ u mago b'a la cogo di. Ɔ i n'a fɔ n'i ko jawaratul kamali.

dɔw y'an ye dɔw y'a faamu minnu fana t'a dɔn n'olu b'a fɛ a ka k'u ye ni ala sɔnna u bɛ se k'i yɛrɛ wele an m'a dabɔ a kama feerefɛn tɛ kado don k'a di diɲɛ ma ɔ nka n'i tɛ se k'a kɛ jagoya don i na fɛn bɔ k'a ɲini ɛ o hukumu kɔnɔ an bɛ segin ka na an bɛna fayida kɔnɔ halisa sisan an ka fayida filanan ye min ye bi jumadon in na an y'a kanu bi karamɔgɔ dirisa i ka se ka kuma an ye eh, denko kan mɔgɔ dɔw bɛ yen u ye cɛ ye walima mɔgɔ dɔw bɛ yen u ye muso ye u ma se ka bange sɔrɔ ɔ karamɔgɔ dirisa fayida kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo denko kan bi fɛn min ye denko yɔrɔ ye fɛn caman bɛ yen o bɛ denko denko n'i ye denko yɛrɛ ta ka denko lajɛ maa ka ca dɔw bɛ yen minnu bɛ yen cɛ dɔw bɛ b'a sɔrɔ bɛɛ n'i hakili ta yɔrɔ don yɔrɔ ala ye mɔgɔ sɔn fɛn fɛn i ma jɔ a la i k'i jɔ n'a bɛɛ la hakili ala ye mɔgɔ mɔgɔ sɔn fɛn fɛn na

mɛ den kɛmɛ bɛ dɔ bolo don o dusukasi don da ɲɛji bɔli don da ɲɛji a bɛ sɔrɔ ka dɔn ko ala k'an kisi o den ya rabbi ala adama o kɔfɛ i b'a sɔrɔ a bɛ dɔw kɔnɔ awɔ ko muso dɔrɔn de den sɔrɔ a bɛ dɔw kɔnɔ ko den ye muso dɔrɔn de ka sɔrɔ mɛ den ye cɛ de den bɔ cɛ de la a bɔ cɛ de la

muso de b'a sɔrɔ n'a ye kɔnɔ ta wagati bɛɛ kunnafɛn min na a b'a tiɲɛ kunnafɛn min na cogo di dɔw i b'a sɔrɔ kunnafɛn bɛ jɛ o fɛ kunnafɛn jɛ o fɛ awɔ a ye yafa ma ɲɛfɔli don donc kɔnɔ bɛ tiɲɛ awɔ bɔn dɔw ta o ye bɔn dɔw yɛrɛ ta ye u taa furakisɛw ni pikiri minnu ni fɛn minnu kɛ awɔ kɛ sababu ka dɔw ka denko yɛrɛ fana tiɲɛ ka

o y'a don i ka muntulu la a bɛ to k'a mun awɔ a mana kɛ kunnafɛn mɔdɛli o mɔdɛli ye n'o a bɛ den sɔrɔ kunnafɛn b'a t'a bali fewu a ka den sɔrɔ n'ala sɔnna kunnafɛn yɛrɛ a bɛ kunnafɛn gɛn ka bɔ muso ma alhamdulilayi a barika karamɔgɔ dirisa waati de ka teli o de la an bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye teliya la Eh, yasi karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'i dɔn jamana in kɔnɔ n'i ka wulikajɔ ye ka yasi ka kɛ ka hadamadenw dɛmɛ mali kɔnɔ mali kɔkan maa o maa kunko sera i fɛ yan ni yasi jɔyɔrɔ ma yala i b'a tigi labila anw ma deli ka kunko fɛnɛ selen y'i ma ko i ye yasi kɛ min na k'ala ma an wasa karamɔgɔ dirisa n'an bɔr'o la fayida sabanan bi k'a di bi jumadɔnya in na tungarankɛw ani mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i wasa don min na an bɛna se jala ma o ye cɛya ye ɔ ne ko cɛya fayida b'i bolo k'a kolo gɛlɛya k'a kɛ ngɛngɛngɛ ka a kan sago ye wa a bɛ ɲɛfɔ dɛ adama n b'i fo diyara n ye nin na kosɛbɛ tabarikala da selen filɛ yɔrɔ min ma n yɛrɛ de ye ko koloma yɔrɔ du jala a du jala o ye parce que furu tɛ ɲɛ n'a tɛ n'a tɛ furu tɛ ayi o b'a ko furu tun ye denko ye mɛ n'i ye nin yɔrɔ in fana bɔ a la a tɔ ni nin tɛ yen den tɛ yen ni nin tɛ yen den tɛ yen bɔn komi kuma t'a fɔcogo to an bɛ mɔgɔ yafa ɲini mɔgɔ fɛ waati bɛɛ k'an bolo fila d'an kɔ ye denmisɛnninya b'an na n'an filila u bɛ yafa an ma cogo bɛɛ la kuma n'a fɔcogo don don bɛɛ n'a kuma fana don

k'a kɛ bidɔn kɔnɔ awɔ adama sɔgɔmada o sɔgɔmada a sigira firigo kɔnɔ sɔgɔmada o sɔgɔmada awɔ dɔɔni kɛ dɔɔni kɛ wɛri la ka di dikili b'a fɔ min ma ko miyɛli miyɛli awɔ dɔɔni k'a la ka n'a ɲagami awɔ adama mi cɛya purobulɛmu mana kɛ fɛn fɛn b'a b'i la firigo t'an fɛ yen mɛ a bɛna a ɲini nin na koyi adama n'i ye nin kɛ i bɛ ala ye ni ni wulibali de y'a ma n'i ye nin kɛ awɔ ala i tila k'a ɲɛfɔ n'ala sɔnna o ye cɛw niyɔrɔ ye bi don wɛrɛ an bɛ baro wɛrɛ k'a kan n'ala sɔnna karamɔgɔ dirisa n'an bɔra yen an ti fara ɲɔgɔn na mɔgɔw ɲɛ bɛ safinɛ min n'an ɲɛ kɔrɔ ni n ma fili safinɛ bɛ faransi jamana ka fanta keyita ale bolo yen maa minnu bɛ tunga fɛ n'u ni faransi ka surun mɔgɔ o mɔgɔ bɛ farajɛla a ma taa kun bɔ k'a ɲini bamakɔ bilen bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ faransi fanta keyita ale bolo nimoro min bɛ to ka tɛmɛ n'a ye weleli ko la n'ala sɔnna safinɛ ko kunkun n'a ɲɛɲɛ a bɛ d'aw tulo kan an bɛ yirimugu dɔ fana kibaruya fɔ aw ye ɔ mɛ baki kɔni hakili la i ko ko o walan datugula o walan datugula ko jama dafara o tuma fɔ waati wɛrɛ o na ɲini ɲini cogo wɛrɛ la ɔ mɛ safinɛ ka seereyaw la nin waatiw kɔnɔ an y'a kanu apɛliw bɛ ka caya ka bɔ kɔfɛ ɔ safinɛ in na i ye seereya dɔw sɔrɔ i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye min kan wa

parce que bɛɛ ni i ka ko kɛcogo fana don ne ye mɔgɔ ye kuma dɔ la ka nin fɔ nin fɔcogo la mhm. a man nɔgɔ n ma komi i yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ komi ko ten ko a man di n ye k'i yɛrɛ b'a laɲini laɲini de don voilà mhm. walima safunɛ in ye baara caman kɛ mhm. safunɛ in dilan ni bi cɛ n bɛ ala fo n'a ye kosɛbɛ o de la n ka video video la n b'a fɔ mɔgɔ ye n ko ne tɛna kumaba kɛ safunɛ kan bilen n ko min gɛlɛya dɔrɔn sani ka n'a fɔ k'i bɛna miliyɔn don ne bilisa safunɛ in ta fɔlɔ i k'o ko i k'o ko safunɛ in ta adama n'i ye min ye a la mhm. n'a sɔrɔ i kan ka miliyɔn don a kɔnɔ i b'o dɔn n'i kan ka miliyɔn baara kɛ i b'o dɔn n'i man ka kɛ fana i b'o dɔn donc o la min kuma bɛ jan safinɛ in kan n t'o la mais i ka ɲininkali la mɔgɔw ye jaabu d'an ma safinɛ in ta ni bi cɛ

n'i b'a fɛ ka fɛn di mɔgɔw ma k'u ka tiɲɛ ye a la i bɛ dɔnni tiɲɛ de bɔ k'a d'u ma aw ye nin aw kɛ nin kɛ fɔlɔ wari in tɛ quoi wari in tɛ mɔgɔw bɛ yen n'olu b'a dɔn k'a fɔ hali nana hali hali o don dɔ in nana miliyɔn ko baara kɛ miliyɔn ko kuma fɔ n ye ko safunɛ dɔ bɛ faransi k'a ta fɔlɔ a tigi bɔ faransi safunɛ bɛ faransi a ta fɔlɔ yanni ka miliyɔn don

ale fana ye nin kelen fɔ n ye n y'a fɔ a ye a ka safinɛ ta dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ safinɛ in tali ka d'u ye nka ka d'u ka baara wɛrɛ k'i fɛ ne cɛ minnu minnu ka minnu ka minnu b'a ka safinɛ ta ani yirimugu n'a k'i jilaja k'u ta ko n'a y'u ta n'a ye min ye o la o fana dɔn an bɛ se ka baara kɛ a ko ko wari dili karamɔgɔ ma ko k'ale t'ale bolo foyi ye

ne ko bɔn karisa n'i ko ko an k'a kɛ problème t'a la mais ne kɔni tun b'a fɛ i ka safinɛ ko a tile fila tɛmɛ a ko non k'a ka d'ale ye k'an k'a ko k'an ka baara kɛ ne ko problème t'a la n ko bɔn n b'a baara kɛ deux millions a ko n ma ko baasi t'a la k'a b'a ci komi ko komi ale ka ko k'a bɛna kuma balimaw fɛ a n'olu parce que ale n'olu u bɛ jɛ ka ɲɔgɔn bilasira fɛn dɔw la donc k'a bɛna kuma u fɛ komi ko n ka n hakili sigi k'a bɛ ɲɛ adama n bɛna nin kuma de ye aa nin ye kuma ye ko n ka n hakili sigi mais k'a bɛ ɲɛ ko an tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn la ne ko n ko baasi t'a la n ko mais n ko n'i kun sera ka safinɛ kɔni mun continuer o de tun diya adama an bɛnna kuma in kan alamisa juma a kun kan ka jaabi di ne ma juma a kun kan ka jaabi di ne ma samedi adama juma samedi cɛ ka so jɔli daminɛ a ma se ka ne wele a yɔrɔ la a ye tile fila k'o kɔfɛ a minɛ kɔfɛ a ka sɔrɔ ka ne wele a ko karisa ko an kun bɛnna min kan k'a ɲɛnabɔra ko maloya ko tellement que ko i y'a fɔ n cogo ko maloya ko kama ala ye nama fura ko n'a fɛ ka sa n'a fɛ ka yirimugu kɔmandeli kɛ hali bi hali kɔfɛ hali kunu a ye dɔ dɔ kɔmani ka taa donc o jaabi dira an ma awɔ mɔgɔw sɔrɔla minnu yɛrɛ ko ko dugusa i ka safinɛ nin Mhm. k'an t'i nɛgɛn dɛ Mhm. an y'a ta kun min na n'a ma ɲɛ an mago wɛrɛ ɲɛ an ye a Ala. min ka bon n'an y'a ta kun min ye awɔ nin ye tiɲɛ ye Mhm. bɔn ee n'ala sɔnna Awɔ. don nata la Mhm.

mun de la degun kuma ka ca a ye ani cɛ dɔ de a furulen de don cɛ dɔ ma ka furu in kɔnɔna la degun caman b'a kan degun caman b'a kan o finalement cɛ in ye mɔgɔ ye relation dɔ b'a la relation bɛ cɛ in cɛ in nana mun de kɛ parce que ale de kɛra sababu ye ka cɛ ladon kɔfɛ ka cɛ ladon jamana jamana ninnu na ale kɛra sababu ye ka cɛ in ladon cɛ nana commencé ka baaraw sɔrɔ

ɔ b'o la n'an ka kan ka min k'o kɔfɛ an b'o an b'o dɔn a ye a y'o kɛ a ko ma ko aw dirisa ko ma saraka tɛ ko ne ma min bɔ k'i b'a dɔn ko saga kula tɛ ko ne ma min saraka nin ko la ko n ye misiw bɔ a kɛra n ye eh, hali ko ɲɔgɔmɛ k'ale y'a faga jamana in ma nɔgɔ ko mais ko ale ka mako in k'a ma dilan dɛ foyi ma ɲɛ ne ko bon ne ti ko parce que a ko ne ma ko yala ko n bɛna filɛli de k'a ye wa

o tun ye fɛn dɔ ye safinɛ bɛ se ka mago minɛ o la n b'a fɔ toujours adama mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se safinɛ kan sani kana k'i bɛna miliyɔn don ne kun taa safinɛ ta i bɛna fɛn ye safinɛ in na aa n bɛ dan o ma a banna

kɔfɛ an bɛ bɛɛ fo n kanubagaw n b'u bɛɛ fo adama k'a f'u ye ko gurupu dɔ labɛnnen don an kanubagaw kama fɛn bɛ gurupu in na a fanga ka bon n'ala sɔnna n'ala sɔnna ala k'a bɛɛ ɲaga n'ala sɔnna an bɛna kɛnɛ jani ma kun yɛrɛ kan sa don natɔ la n'ala sɔnna an b'a kɛ mais n'ala sɔnna an bɛ foli k'u la an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ barika da hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasuli wasalmu eh, nin tun ye an ni an karamɔgɔ ye ɲɔgɔn fɛ n'o de ye karamɔgɔ dirisa tarawele bɛɛ lajɛlen ka ma ko yasi karamɔgɔ n y'o de fɔ n ko dɔnni ale tɛ fɛn ye fɛn min ye nɛgɛni dɔnni tɛ fɛn fɛn min ye galon dɔnni tɛ fɛn fɛn min ye pilan ye dɔnni de tɔgɔ ye ko dɔnni e b'a dɔn ka dan yɔrɔ min e ta ban yɔrɔ dɔ ta daminɛ n'a kɛra i ɲɛna k'i kelen b'a bɛɛ dɔn don o don i na maa kura ye o bɛ dɔ fɔ a la kabi k'i da i ma deli k'o mɛn o de la an bɛ dɔnnikɛlaw an n'u bɛ baro kɛ dɔnni tiɲɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dirisa tarawele juma o juma an na bɛn ni jɛmukan kɛnɛ ye an b'a sigi a n'an terikɛ n'an jɛɲɔgɔnkɛ a n'o de tun bɛ baara in kɛ n'o ye ne yɛrɛ terikɛ ye adama jakite balaba an bɛ dugawu kɛ bi jumadon in na yarabi badabada dali min n'a b'o la yarabi ala k'o nɔgɔya ani silamɛ filew bɛɛ lajɛlen a n'an bɛna taa jɛ kiri ma ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye hakito b'a kan sɔli ala